donc an bɛ se k'a fɔ bi kɛlɛ kɛra kun o kun na a kɛlɛ bɛɛ bɛ sen na dɔɔni n'i y'a ye bi mali ka armée bɛ ka se ka terrorisiw faga n'an tun ma wulikajɔ kɛ o tun tɛ n'o kɛ an ka armée tun basigilen de don tubabuw de tun bɛ yan an ka armée hali hélicoptère t'u bolo u tun bɛ diɲɛ degun bɛɛ kɔnɔ donc kɛlɛ ye nafa ɲa kɛlɛ de y'a kɛ bi mali tɔgɔ bɛ ka fɔ diɲɛ fan bɛɛ kɛlɛ de y'a kɛ bi mali yɛrɛ bɛ ka yɛlɛma don hali afiriki taabolo la kɛlɛ in y'a kɛ bi mɔgɔ bɛ ka ko kɛlɛ bɛ ikirɛni mɛ mali kɛlɛ de taara k'o da irisi kɔrɔ ka t'o kɛ ikirɛni kɛlɛ ye parce que mali kɛlɛ a bɛ ka farafinna bɔ nɔgɔ la mali kɛlɛ y'a to bi bɛɛ y'a dɔn ko faransi a ti a bɛna fɛn dɔ de nɔfɛ yan mɛ a tɛna hɛrɛ se an ma donc a ye an ka maliyɛnya a y'a nege don an na a ye jamana bɔ bolo caman kan mɔgɔ ci tun tɛ se k'i to i yɛrɛ ma k'a fɔ ko eh, mali ma eh, feere donc a ye nafaba ɲa mɛ kɛlɛ ma ban kɛlɛ ma ban kɛlɛ tɔ bɛ sen na sabula an ka laɲini ye mun ye fo mali ka kɛ maliyɛnw ta ye maliyɛnw ka nisɔndiya n'u ka mali ko ye halisa an siranna minnu ɲɛ an ka se k'an yɛrɛ ta mɛ mɔgɔ kana balo mali la maliyɛnw yɛrɛ ka balo mali la o de y'a kɛ n'i ye jateminɛ kɛ bi kɛlɛ min bɛ yen faransi ko kɛlɛ tɛ o kɛlɛ min bɛ yen mali b'a ka intérêt de ɲini ni faransi don an b'an ka intérêt ɲini i ni irisi don an b'an ka intérêt ɲini i ni amerikɛnw don an b'an ka intérêt ɲini

ko kalo mugan ni naani fɔlɔ dɛ parce que mɔgɔ tɛ danfara dɔn délai de la transition bɛ yen ani durée de la transition olu tɛ kelen ye n'i ko délai de la transition o kɔrɔ a bɛ ban nin wagati in na fɛn kɛra fɛn ma kɛ o y'a dan ye mɛ n'i ko durée o kɔrɔ ko nin n b'a kɛ nin wagati kɔnɔ mɛ a bɛ se ka kɛ o wagati tɛ ban o de la n'i ye perezidan ka dekɛrɛ jateminɛ dekɛrɛ in bɛ farankan de ko fɔ an tun bɛ kalo tan ni seegin na ɔ an ye kalo mugan naani fara an kan o b'a yira k'a fɔ ko hali dɔwɛrɛ bɛ se ka fara a kan tuguni sabula maliyɛnw ye min di o ye k'a daminɛ kalo wɔɔrɔ ka taa san duuru la donc président ko bon komi an ye kalo tan ni seegin kɛ n bɛ mugan naani fara o kan fɔlɔ fɔlɔ de don durée tɛ délai ye quoi parce que pour que k'o fana faamuya anw ye charte yɛlɛmali minnu kɛ o charte kɔnɔ anw ko ko transition bɛ ban ni wagati min na camancɛ fanga min bɛ yen n'ale ye election président kalafili organiser k'o ban pewu président min bɛ sigi o kɔfɛ n'o ni président min bɛ transition na n'olu ye bolo falen kɛ n'a bɛ f'o ma ko passation o de ye transition banni o kɔrɔ délai de la transition o ye de ni président sigira mais min fɔra mɔgɔ ye o ye durée de la transition de ye o ni délai fana tɛ kelen ye parce que an ye délai min fɔ o ye délai lié à à l'événement extinctif mɔgɔ fɛn dɔ de fɔra n'o kɛra tuma min na transition bɛ ban donc o kɔrɔ hali n'an ye kalo mugan naani fɔ ni président sigi ma se ka kɛ transition tɛ ban donc o de miirina bɛ sen na o kɔrɔ ye tan sanga ni wagati tant que san duuru bɛ an bolo n'an ye kalo mugan naani ta an ko ko président kalafili min kan ka kɛ n'o kɔni ma se ka kɛ dɔ fana bɛ fara a kan walasa o ka se ka kɛ mais n'a kɔni sera san duuru ma ka sɔrɔ o ma kɛ o y'a dan ye ɔ o min filɛ nin ye n'i y'o jateminɛ se wɛrɛ tɛ CEDEAO ye o a kɛlen u ko ko bon ko ils prennent acte se t'u ye bilen Assimi y'a yir'u la de ko an ye dɔ kɛ jajiri fasa la o min fɛnɛ filɛ nin o ye fari dɔ de ye datɔ ye Assimi ye nin min fɔ i m'a ye CEDEAO kekuyara wa n'u kun ko k'u tɛ dɔrɔn mali bɛ bɔ CEDEAO la mais u ko ko bon ko an ma ban mais an b'a fɛ an ka kuma calendrier kan hali o calendrier o n'anw tɛ kuma o kan o min ka d'an ye o kan ka kɛ wagati min na o bɛ k'o wagati la donc ɛɛ ɛɛ k'a fɔ ko an ka bɔ embargo la an kana bɔ embargo la o jɔrɔ tɛ mɔgɔ la o jagoya de an bɛ bɔ embargo la parce que a bɛ ka dadigi k'olu la wa embargo yɛrɛ wulili fɛnɛ hali n'a wulila bi a tɛ mali yɛrɛ arranger parce que embargo fo u ye fɛn min ta u ye sariya de kɔn mali yɛrɛ de kun kan ka embargo in ta ka baara kɛ n'a ye ka bɔ CEDEAO la sabula CEDEAO y'a yɛrɛ ka sariyaw de sɔsɔ o sariya sɔsɔ minnu kɛra CEDEAO fɛ CEDEAO ye sariya sɔsɔ baara de kɛ donc n'i ka sariya sɔsɔ e yɛrɛ ka sariya la a fɔra k'i man ka baga i ka tɔnden don i man k'o kɛlɛ e ma dan o kɛlɛli ma e yɛrɛ taara fɛngɛ eh, gɛlɛya dɔ ta k'o sɛgɛrɛ walasa a ka population bɛ se ka lajaba cogo min na a dun ma dabɔ o kama donc an bɛ se k'a fɔ embargo in dabɔra de ka fanga firi maintenant anw bɛ min nɔfɛ o tɛ embargo wulili ye o ye mali autoritéw u ka bɔ CEDEAO yɛrɛ la parce que an bɛ ka e bɛ an bɛ ka wɔsi sedaw bɔli la ka sɔrɔ a tɛ duloki kuruli kun yɛrɛ bɔ c'est à dire i man ka sɛgɛn fɛn min na n'i kɛra ka taa wɔsi o da la o kɔrɔ ye halisa i m'a faamuya de an kan ka bɔ sedaw la parce que sedaw y'a yɛrɛ ka sariyaw kɔn sedaw ɲɛmɔgɔ y'a jira k'olu tɛ u ka jamanadenw ka baara la u bɛ faransi de ka baara la faransi min f'u ɲɛna u y'o de kɛ mali la wa k'u ka sariyaw kɔn wa a kɛra gɛlɛya ye a gɛlɛya b'olu yɛrɛ da la ɔ a b'u kɔnɔ ko ni sanction in fɛnɛ wulila k'o bɛna kɛ fɛn wɛrɛ ye sanction problème ye mun ye u ko k'an ka wari an yɛrɛ ka wari ko eh, an t'o ta o de la i bɛ kuma dɔ mɛn ko eh, défaut souverain ah, défaut de paiement dɔw bɛ to k'a fɔ ko mali ma se k'a ka wari sara mais o tiɲɛ de dɔw b'a fɛ k'a fɔ k'a dilan fɔ k'a dilan t'a la dɛ défaut de paiement ye mun ye bamanankan na e ka juru bɛ ne la e ye jamana ye ne ka i ka juru bɛ ne la ne ye jamana ye ni ne ma se ka i ka wari sara dɛsɛ bolo ma ou bien ko wɛrɛ bolo ma o de ye défaut de paiement ye o dun fana de kɛra sanction prévoilen tɛ mali kan wariko dɛsɛ tɛ mali la dɛ wariko dɛsɛ t'an na mais u ye sanction min ta an kama n'an tɛ se k'an bolo don an ka wari la hali n'an ko an b'a sara an tɛ se k'a kɛ n'e dun m'a sara a ka ye i tɛ défaut la wa a fɔr'o ma défaut de paiement donc a wari ma sara wari ma sara kun jumɛn na parce que an balila de ka wari sara ɔ n'i ko k'i b'o fɔ ka ɲa tuguni ko an tɛ o la o fana tɛ tiɲɛ ye dɛ parce que ɲɛ bɛ dɔw la olu fana bɛ ka ɲɛfɔli dɔw kɛ k'an tɛ défaut de paiement na non fo n'a y'a sɔrɔ eh, défaut de paiement an b'a ɲɛfɔli min k'a la fo n'a y'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn faamuya a ɲɛfɔli la c'est à dire bamanankan ye dɔrɔn ko ni défaut kɔrɔ k'i ma se ka i ka wari sara mais ni mɔgɔ y'i bali k'i ka wari sara o bɛɛ t'o kelen ye a b'e bolo e kan ka na ne ka juru sara mais e kan ka na ne ka wari di ne ma sisan ne ɲɛ bɛ wari la e tɛgɛ kɔnɔ mais mɔgɔ dɔ jɔlen bɛ sira la e ɲɛ k'e tɛna ne ka wari sara e tiɲɛ ne bɛ se k'a fɔ n k'e ye ne ka wari sara hali ni n b'a dɔn n k'o tigi de jɔlen b'i ɲɛ ka wari t'i bolo mais kun min na i ma se ka i ka ma se ka wari bɔ a f'o ma ko défaut de paiement donc an b'o walawala nin kuma ninnu kɔnɔ pour que mɔgɔ k'a faamuya parce que kuma dɔ la anw yɛrɛ maa kalannenw anw de bɛ mɔgɔ tɔw bila fili la parce que tubabukan ye kalabaancikan de don n'an y'a fɔ k'a yɛlɛma o de y'a to n'an bɛ kuma an ka bamanankan ninnu na mɔgɔw bɛ kow kɔrɔ faamuya ni fɛn fɛn filɛ ni nin bɛɛ tun bɛ fɔ an ka kan na mɔgɔ tɛ kɛ dunanya la o i y'a don tan i y'a bɔ tan bɛɛ b'a ɲɛ dɔn donc mali balila de k'a ka wari sara mais ni mali ka wari ma sara a fɔra o fɔ cogo min na ni wari kɔni ma sara i bɛ défaut de paiement na a kɛra mɔgɔ i balile sa e kɔni b'o la mais o kɔrɔ mali ka maa maloya tɛ parce que an balila de wari b'an bolo mais u y'an bali k'an bali ni sariya ye sariya min yɛrɛ n'o o yɛrɛ jatilen tɛ hali défaut de paiement kɔnɔna na donc n bɛ fɛ i k'a faamuya k'a fɔ mɔgɔ kana siran anbarigo ɲɛ mali y'a to anbarigo kɔnɔ k'a ka fonctionnairew sara k'a ka baaraw kɛ an k'a ka ko o ko kɛ ka armɛw ta an y'o bɛɛ san anbarigo ye tɔgɔ de ye mɛ maliyɛn yɛrɛ de kɛlen bɛ ka anbarigo bila a yɛrɛ da la ni gɛlɛya ye ka a yɛrɛ bila gɛlɛya kɔnɔ fɛn minnu ni olu tɛ bɔ kɔfɛ u b'aw yɛrɛ bolo yan n'a y'o gɛlɛya o y'aw yɛrɛ kɛlen k'aw yɛrɛ bila anbarigo de la sinon diɲɛ yɛrɛ de ka gɛlɛn bi n'i ye jateminɛ kɛ karibiran minnu bɛ yen hali mali ka karibiran talen eh, kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ la ani dɔrɔmɛ fila ni tama kelen 811 francs n'o ye essence ye dɔ ye 809 francs ye kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ani eh, dɔrɔmɛ kelen ni tama naani n'i y'o jateminɛ o bɛɛ la halisa a nɔgɔyara o n ko esansi esansi da ka gɛlɛ faransi bi olu ta ye deux dola de i bɛ se ka taa kɛmɛ kɛmɛ naani ubiyɛn kɛmɛ kɛmɛ duuru kɔ la kɛmɛ naani kɔ ɲɔgɔn na fo ka taa se kɛmɛ duuru ma diɲɛ yɛrɛ de gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ mɛ o n'a ta o ta walasa an ka se k'o o sɔrɔ o esansi la ka se k'o sɔrɔ mali ye wari min don a la a ka ca miliyari kɛmɛ fila ye walasa an ka se ka esansi litiri sɔrɔ kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ in hakɛya la ka kɔn o ɲɛ mali ye miliyari bi wolonwula eh, bi seegin ni kɔ a y'o de don walasa an kun k'a sɔrɔ kɛmɛ ni bi duuru ni damadɔ la mɛ a nalen sisan nin na mali bɛ ka miliyari kɛmɛ kɛmɛ kɛmɛ fila ni kɔ a bɛ k'o de fɛngɛ walasa an ka se ka karibiran sɔrɔ nɔgɔya la bɔn karibiran o ye diɲɛ bɛɛ ye n'i ye alikama jateminɛ alikama tɛ bɔ an fɛ yan fɛnɛ o gɛlɛyaw fɛnɛ bɛ parce que n'an tun bɛ alikama sɛnɛ sisan n'an tun y'an ɲɛsin o sɛnɛ ma est ce que bi buru da ka gɛlɛ buru da ka nɔgɔ an tun bɛ s'o ma bɔn fɛn minnu tɛ bɔ jamana na n'o gɛlɛya bɛ diɲɛ bɛɛ la n'e y'olu ta k'olu gɛlɛyara k'i b'o kɛ anbarigo ye o tɛ anbarigo ye o bon anbarigo min yɛrɛ tara an kama n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ ka dadigi min kɛ cote d'ivoire la a bɛ ka dadigi min kɛ senegal la a tɛ k'o kɛ mali la o parce que n'i ye jateminɛ kɛ cote d'ivoire ye olu bɛ jamana minnu ye iziniw ka ca u bolo pɔri b'u bolo fɛn caman bɛ yen olu bɛ balo o la minɛn minnu bɛ ta ka b'olu fɛ yen ka na mali la n'o bɛ kɛ o bɛ wari de don u kun bɔn an ka baganw yɛrɛ olu tun bɛ bɔ yan u sen kan ka taa don olu ka yɔrɔ la o b'a to u tun bɛ sogo sɔrɔ nɔgɔya la ɔ ni embargo taara olu ka sogo dun kɔni banna o u tɛ sogo dun bilen o donc sogow tɛ k'o sɔrɔ wa embargo kelen talen ne tun ye kɔlɔnba kɔlɔnjɛba yan fan ninnu jateminɛ minnu bɛ taa Côte d'Ivoire frontière la ka don tɛngɛrɛla la u tun bɛ an ka kabaw ni an ka ɲɔw bɛɛ ta ka taa feere kɔlɔnjɛbakaw yɛrɛ tun tɛ kaba ni ɲɔ sɔrɔ da duman na mais embargo in kama bi n'olu bɛ ka o sɔrɔ da nɔgɔman na ɛ sukaro kilo mali la nɔ jɛman min bɛ bɔ kɔfɛ o ye kɛmɛ ni mugan ye dɔ in ye kɛmɛ ye mais cote d'ivoire sukaro kilo ye kɛmɛ ni bi duuru de ye fo ka taa se kɛmɛ fila ma bon donc olu ka fɛn minnu kan ka na o tɛ ka don bilen e ma mɔgɔ ɲɛna ne ye logo quoi han a n'a ma se an bila a tɛ foyi kɛ bilen n'an yɛrɛ y'an jɛ an yɛrɛ bɛ se ka logo sɛnɛ bon maintenant i n'i ye fɛn dɔ ta k'i bɛ jamana tɔɲɔ a tɔɲɔli bɛ ka se i ka jamanadenw ma mɔgɔ camanba de ka baara tiɲɛnen bɛ cote d'ivoire senegal ta senegal transportɛriw yɛrɛ olu yɛrɛ wulila macky sall kama parce que olu tun bɛ min sɔrɔ u bɛ min sɔrɔ mali la macky sall yɛrɛ ko ko mobiliba kelen de bɛ bɔ tile o tile donc olu ka pɔri bɛ wari min sɔrɔ mali la u t'a sɔrɔ foyi la donc n'i nana o embargo ta k'o bila i yɛrɛ ka jamanadenw da la tiɲɛ don a mana na anw fɛ yen anw bɛ na n'a ye de o mais a nali min bɛ k'anw fɛ yen e bɛ dɔ de sɔrɔ o e kun ko min bɛ don e kun k'i jɛr'o kɔ wari wɛrɛ dun t'e bolo o de kama sɛnɛgalɛw wulilen bɛ a kama donc n'i ye nin jateminɛ kɛ olu ye nin kɛ mais an ka fɛn caman bɛ ka na lagine fɛ fɛn caman bɛ ka na moritani fɛ hali an ka kɔɔri labanw ma taa lagine kɔsa in na bon mali ye jamana de ye jamana min ni ale bɛ taa san de ka na n'a ye n'i ye embargo k'o kama a bɛ ka san ka bɔ e min fɛ yen tɔɲɔ fɔlɔ bɛ se e de ma kɛ o de kama an fɛnɛ ko embargo in ka to yen an yɛrɛ ka sanni in kɔfɛ an k'o dabila sa an yɛrɛ ka dɔ dilan an fɛ yan pour que an fɛnɛ bɛ se ka bɔ ni o ye diɲɛ jamana bɛɛ développera ten bon mali yɛrɛ ti faantan jamana an tɛ baara de kɛ an banna baara de ma cɛwule madu konate ye min fɔ depuis san 92 o kelen de don an ye maaw de bila jamana kunna minnu tɛ nafolo ɲini ɲɛdɔn minnu tɛ jamana taaɲɛ ɲɛdɔn minnu bɛ balo jamana yɛrɛ la ten k'a kɛ dɔrɔn ni parti politikiw nana u bɛ balo jamana de la o de y'a kɛ n'u da bɔra ministère la dɔrɔn i b'a ye u bɛ to kule la fan bɛɛ fɛ bon e ma sɔn baara ma e ko k'e ka politiki k'e ka baara ye ne kɛra minisiri ye e b'i ka diɲɛ ko bɛɛ fɛngɛ o la bon n'i ye politiki kɛ o mɔdɛli ye n'i da bɔra a la o de y'a to caman bɛ kule la a kule kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a ye n da bɔ tulu la de don a bon e ma wusa ni jamanaden tɔw ye jamanaden wɛrɛw de bɛ k'a kɛ e kɔnɔ k'a dan ye e ye et puis an nana ka na a kɛ mɔgɔw ɲɛ na ko parti politique tɔgɔ de kɔrɔ k'i ka i bɛ se ka jamana mara non mɔgɔ dɔ bɛ yen o tɛ parti politique la n'i ye mali d'o ma o b'a mara asimi tun bɛ parti politique la a tɛ k'a mara nin yan maliki jaw tun bɛ parti la a tɛ cnt la nin mɔgɔ caman tɛ minisiriya la o tigi olu tun ye minisiri ye an tɛ ka taa nin donc mali dan tɛ mɔgɔ kelen mɔgɔ baden de bɛ mali la mɛ donc an nana de ka na k'a don mɔgɔw kunkolo ma ko embargo ninnu ni embargo ninnu ne b'a fɛ maliyɛnw k'a faamuya c'est à dire ni maliyɛn n'an b'a fɛ ka bɔ nɔgɔ la non seulement an m'an to embargo in kɔnɔ an bɛ bɔ UEMOA la an bɛ bɔ CEDEAO la karamɔgɔkɛ i b'a dɔn franc sefa franc sefa yɛrɛ de bɛ na ni yuruguyurugu ye c'est la monnaie de la corruption tant qu'an bɛ sefa la yuruguyurugu tɛ ban sabula wari e t'a dilan mɔgɔ dɔ de bɛ wari in dilan o mago bɛ e ka dugujukɔrɔfɛn na mɔgɔ dɔ de bɛ wari in dilan a mago bɛ ni min tɛ k'a sago kɛ a b'o ka fanga bin ɔ n'a fɛ k'o bin a bɛ na ni wari ye sira wɛrɛ fɛ ɔ n'a mago bɛ min na n'a b'o sɔrɔ a bɛ na ni wari ye fana pour que k'o o sɔrɔ donc i bɛna ye k'an to sefa kɔnɔ an tɛ bɔ yuruguyurugu la wa sefa min fana filɛ nin ye tant qu'an b'a kɔnɔ an tɛ kɛ foyi ye sefa ye papiye dɔrɔn de ye sefa in tɛ dɔwɛrɛ ye papiye fu de don a tɛ dun faransi o mɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de bɛnkan de don c'est comme ni wari in bɛ ne bolo ne ka wari to n kun sisan nin nin tɛ waa fila ye nin waa fila e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ e de b'a ko waa fila don sinɔn papiye de don parce que an bɛnna a kan k'a fɔ k'an k'a don a don an kunkolo la ko nin ye waa fila ye mɛ n'i ye jateminɛ kɛ a sɛbɛnnen b'a kan ko dix mille dix mille ye waa tan de ye mɛ u y'o dix mille fɛnɛ jaasi k'a kɛ fara ye ko waa fila donc a papiye lama de don faransi bɛ wari min don nin papiye in na a tɛ dɔrɔmɛ mugan bɔ mɛ a b'a feere anw ma waa fila anw fana b'a minɛ ko waa fila fɔlɔfɔlɔ la ni kolonkisɛ tun bɛ an bolo bɛnkan tun bɛ ni ne tun ye kolonkisɛ duuru d'e ma o kan ka bɛn misi hakɛya ma e b'o di ne ma parce que an y'a bila an kunkolo la ko kolonkisɛ de y'an ka wari ye wari tɛ foyi ye hakili de b'a dilan hali ni mali bɛnna a kan bi ko eh, biki nin de bɛ kɛ wari ye i mana biki mɔgɔ mɔgɔ bolo ni biki bleu don o ye waa kelen ye ni biki rouge don o ye waa fila ye i bɛ se ka to o baaraw la k'olu kɛ bɛnkan dɔrɔn de don maintenant tant que an bɛ nin wari na parce que u bɛ k'an ka wari de minɛ k'an ka dugujukɔrɔfɛn dɔw ta k'o kɛ garanti ye walasa k'an ka wari bɛɛ dun donc o hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ k'an to wari in na an tɛ bɔ nɔgɔ la bon k'an to CEDEAO la fɛnɛ an tɛ bɔ nɔgɔ la parce que hali CEDEAO an ni transporteurs y'o baro kɛ CEDEAO la b'a ko libre circulation mais mali transportɛriw olu ka mɔbiliw n'u ka fɛnw mana na mali la u bɛ tɛmɛ tɛmɛ cogo min ka d'u ye mais mali mɔbili mana taa don u ka dugu la a tɛ tɛmɛ ten u bɛ fɛn dɔ de sara o libre circulation o bɛ fankelenma de fɛ donc pour dire que embargo ko kɔnɔsutɔmɔkan de don a yɛrɛ de ka ɲi mali ma a b'a to mali bɛ se k'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la mais komi u maloyara parce que u ye sanction min ta u n'a man kan anw yɛrɛ halala wari fɛn min ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ u y'o de kɛ a mana kɛ cogo cogo u b'a wuli u yɛrɛ ma peresela ko tɛ o parce que a degun bɛ olu de kan donc n ye ɲɛfɔli min kɛ n'i ye nin faamuya i bɛn'a ye embargo wulili kun tɛ ko ka maliyɛnw lafiya dɛ a degun min ser'u ma u b'a fɛ k'o de kɛ wa hali ni embargo wulila u bɛ fɛɛrɛ kɛ tuguni ka fanga in k'a essayer k'a bin parce que u bɛ na o la u b'u ka mercenaires n'u ka fɛnw bɛɛ don u b'a lajɛ u bɛ se ka fanga bin cogo min u b'o fɛɛrɛ tigɛ o de kama an ko n'u ye embargo wuli n'u ko k'an ka wari y'an ta ye an fana k'a fɔ an ka frontière tɛ dayɛlɛ mɔgɔ si tɛ don an ni minnu bɛ baara la kɔrɔlen an n'olu bɛ continuer mais aw minnu y'a dayɛlɛ halisa aw bɛ t'o ɲini parce que embargo an mago bɛ min na dɔrɔn o y'a kɛlen bɛ k'an ka wari min k'an ta ye a y'o d'an ma o y'an halala de ye donc an bɛna a lajɛ n'olu ta don n'olu ta ye CEDEAO tɛ nafa se Mali ma fmi tɛ nafa foyi tɛ mali ma banque mondial ni fmi ninnu a bɛɛ i b'a dɔn k'u bɛ yuruguyurugu de la c'est-à-dire diɲɛ kɔnɔ banque mondial ninnu filɛ a partenaire ye jɔn ye états unis ni faransi ninnu ani jamana damadɔ olu de ka wari bilalen bɛ yen o wari de bɛ juru don mɔgɔw la n'u ye wariw juru don i la fɛnɛ a saratɔ a bɛ taa sara olu de fɛnɛ ye tuguni donc a wari min bɛ juru don anw na a caman bɛ yen a tɛ se anw yɛrɛ ma u nana mun kɛ ko pour que an k'o wari fɛnɛ sɔrɔ ko jamanaw k'u ɲin bɔ eh, société dɔw marali la o de la ni an taara privatisation na n'o bɛ f'o ma ko ajustement structurel donc état ka kan ka fɛn minnu ka wari sɔrɔ la état b'i désengager o la olu bɛ kɛ privé ye bon i bɛ taa sɔrɔ privé fɛn o fɛn o de y'olu fɛnɛ ta ye donc wari min bɛ don privéw la a juru bɛ tila ka don an na wari bɛ taa o privé kelenw na o bɛna o wari kunbɛn wari mana sara tuguni a bɛ taa bila olu yɛrɛ ka wagande kɔnɔ tuguni i bɛn'a ye minnu bɛ juru don diɲɛ na o juru donbagaw a bɛ f'o ma ko club de france minnu bɛ juru don eh, société privéw la a bɛ f'o ma ko club eh, eh, eh, eh, anglais bon o juru minnu bɛ don an na a bɛɛ ye faransi ni états unis ta ye tuguni o de kama a gɛrɛntɛlen sisan fmi ni banque mondial u filɛ nin ye k'a gɛrɛntɛ an da la parce que olu ka baarakɛ minɛnw de don bon olu de fɛnɛ instrument de colonisation de don pour que ka juru gɛrɛntɛ an kan na pour que k'an ka sɔrɔw da dɔn pour que an kana se ka taa ɲɛ yɛrɛ o de kama n'i y'o bɛɛ jateminɛ ka na tila ka franc CFA lajɛ i bɛn'a ye k'a fɔ franc CFA kɔni an ka wari bɛ mara faransi fɛ yen ɛɛ eh, bi seegin o bi seegin n'an mago bɛ wari la u bɛ tan ni duuru de d'an ma a tɔ to bi wɔɔrɔ ni duuru ye o bi wɔɔrɔ ni duuru min bɛ to yen n'o ye réserve ye o fana na ni gɛlɛya kɛra an kan n'an ko k'u ka juru dɔ don an na u b'a fɔ de k'an ka recette an bɛ min kɛ o 20 pourcent o wari de bɛ se ka fara an kan mais o la fana tuguni wari mana di an ma hali tɔnɔ min bɛ b'o la an t'o y'an ɲɛ na wa n'a banna o y'a bannen ye fɛn wɛrɛ ti d'a ma mais alors que olu bɛ dugu minnu na n'u bɛ wariw dilan n'a guwanna n'u bɛ wari dɔ dilan de mais n'a guwanna an bɛ se ka mun kɛ bon a n'a taw ta an ka sanu de b'u bolo yen o de kama n'i ye jateminɛ kɛ bi mali bɛ se k'a ka wari dilan mali ka wari bɛ se ka dilan ni lithium min bɛ ka bɔ yan ye mali ka wari bɛ se ka dilan ni jaman ye a bɛ se ka dilan ni gazi ye a bɛ se ka dilan ni uranium ye a bɛ se ka garanti fɛnɛ ni eh, coton ye kɔɔri ye nin bɛɛ bɛ mali bolo an munna i t'i ka wari dilan k'a garanti kɛ ni ninnu ye o de kama an bɛ ka taa wari fɛn fɛn ɲini k'an bɛ jurubaw ta yanni an k'an bila o juru tali kɔnɔ an ka maliyɛn de la diasporaw yɛrɛ wele bɛɛ k'i investi u k'u ka wari don mali la n'an bɛ fɛ ka sanu dingɛ min sen an k'o sen u ka kɛ mali ta ye mais nin bɛɛ la an ye proposition na kɛ n ko sɛgɛn tɛ mali la an dan ye dɔrɔn maliyɛn kelen o kelen an k'a fɔ miniti kelen o miniti kelen i bɛ tama kelen di jamana ma o la tile o tile mali bɛ miliyari tan naani de sɔrɔ kalo la a bɛ bɛn miliyari kɛmɛ naani ani miliyari mugan ma san kɔnɔ o ye miliyari ba duuru ye e ka nin wari e ka nin lajɛ an k'o bɛɛ kɔnɔna na n'an bɛ fɛ ka sɔrɔ kɛ an bɛna carte d'identité biométrique min kɛ an ka amo k'a la ka passeport fɛnɛ k'o k'a la mais an ka numéro dɔ fɛnɛ k'a la min b'a kɛ n'an bɛ transfert kɛ wari la an ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ o kariti kelen na walasa état ka tɔnɔ sɔrɔ a kana taa orange orange ninnu ka fɛn kan bilen n'a ye k'a ka système bila en place k'a ka système voilà k'a b'a ka transfert kɛ maintenant déjà e wari cotisation ko min fɔ dɛ est ce que maliyɛnw tɛ k'o sara déjà à travers les impôts et taxes non bon i b'a dɔn wari caman bɛ ka bɔ maliyɛnw kun fu la

gɛlɛya de t'an na n ka cɛ eh, office du niger hɛkitari miliyɔn kelen ani miliyɔn kɛmɛ seegin ni kɔ o de ye office du niger ye an sera ka min kɛ a la tɛ ba bi saba ni duuru bɔ hɛkitari ba bi saba ni duuru n'an y'o sɛnɛ sisan eh, eh, malo sɛnɛlen kɔfɛ malo nɔrɔbila k'o kɛ alikama ye an tɛ buru san et puis o yɛrɛ la hali i tɛ angɛrɛ caman k'a la n'i ye malo bɔ yen sisan malo nɔrɔbila ka alikama kɛ alikama bɛ ɲɛ i ko kabako n'i ye pomme de terre fɛnɛ k'a la o bɛ ɲɛ i ko kabako donc i bɛ se ka malo hakɛya min sɛnɛ i bɛ se k'o ɲɔgɔnna eh, tilancɛ sɛnɛ alikama la donc o la i bɛ dugukolo di mɔgɔw ma a kana kɛ ni yuruguyurugu ye a bɛ jamana bɛɛ développer sisan office du niger kelen bɛ mali développer kuma tɛ n'an ye tombouctou ta n'an ye baara kɛ ni tombouctou ye o fana y'o kelen ye donc moi je te dis c'est à dire an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛn dɔw bolo ko jamana marali choix foyi tɛ suya tɛ n'i t'a dɔn i t'a dɔn de jamana mara bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de ye fɛɛrɛ minnu don i b'i ka jamana de développer ni fɛn dɔ ye i b'i bolo di dɔ ma mun nafa b'i kan par exemple ne bɛ se k'a fɔ sisan an ni siniwaw tɛ baara la n b'a kalama ko tile mun b'an fɛ yan siniwaw bɛ se ka panneau modèle dɔ dilan ka di maliyɛnw ma an bɛ panneau solaire dilan a panneau solaire tile panneau solaire bɛ tile mun sama a b'a converti ka kɛ énergie ye a bɛ taa filijuru fɛ mais kɔntɛri b'a marike a dɔw la i b'a sɔrɔ edm fɛnɛ bɛ ka kuran di i ma kalo yɛrɛ bɛ sa kuma dɔ la e bɛ kuran min bɔ i ka pano la i b'a sɔrɔ e ye min di edm ma o ka ca edm bɛ min di e ma ye a dɔw la ni edm nana ni facture ye o le de ye ka wari di ka edm ma edm yɛrɛ bɛ wari dɔ sara e ye o kɔntɛriw bɛ se ka bila o pano la suya ko tɛ nin bɛ kɛ australie o de y'a kɛ jamana mara filɛ nin i kana se dɔwɛrɛ la se kopiyeli kɔni na ne bɛ n ka cote d'ivoire mɔgɔw olu tɛ ka kule passeport ko la u tɛ ka kule nina ko kuma na u bɛ ka kɛ cogo di n'i y'o jateminɛ est ce que maliyɛnw bɛ kule a ninnu ye nin izini k'u fɛ yen sanu bɛ b'u fɛ yen u ye nin izini kɛ u y'a kɛ cogo jumɛn i fana b'o lajɛ kɛ i bɛna o ɲɔgɔnna k'i fɛ yen o diɲɛ ye kopiyeli de ye

an bɛ mɔgɔ kalan tubabukan na dɔɔni dɔɔni n'i ko ko transition i m'a ye n'o donna kalabanciya la u b'a fɔ ko transition k'o ye waati kunkurunin ye ayi transition kɔrɔ de ka bɔ d'un point A à un point B ka transiter limite fosi ma f'o la diɲɛ kɔnɔ dictionnaire foyi t'a f'i ɲɛ na ko transition ye ko waati kunkurunin don transiter c'est quitter un point A à un point B an minnu ye biologiste ye an b'o dɔn kosɛbɛ mais n'i ko ko ni hali n'i ko ko sa ko phase intermédiaire o fana ye wagati dɔ ye phase A ani phase B ni ɲɔgɔn cɛ dan t'olu la o mais n'u ye nalomaya kuma daminɛ a politicien ninnu dɔw bɛ yen ah non non transition kɔni o ye wagati kunkurunin de ye fanga diɲɛ fanga bɛɛ de ye fanga ye anw de b'a kɛ kalabanciya ye ko transition de don sinon fanga de tɛ yan ala ma perezidan di asimi ma wa a ma premier ministre ya nɔgɔya sogɛl ye wa a ma député ya nɔgɔya anw ye wa o min filɛ nin ye fanga de tɛ yan ni fanga kɔni bɛ yen fanga b'a ka baara de kɛ ɛ damɔzɔn ninnu ma na masa dɔw ma na u ma dan ɛ ɛ kalo kelen san kelen ma wa masakɛ wɛrɛ ma n'u bɔ yen ka n'u pilasi la aw bɛ se ka taa fɔ dugu la k'olu tun bɛ transition de la wa c'est à dire transition mɔgɔ bɛ transition ko fɔ cogo min transition ye wagati de ye wagati min ye ni kɛlɛ tɛ yen fanga ni fanga sinamatɔn cɛ mankan mɔgɔ si ma kala fili maa si ye k'i sigi bɛnkan de ye dɔ bila yen donc o wagati yɛrɛ de la aw bɛ fɛ ka baara o baara kɛ a b'o kɛ parce que bɛnkan de don mais n'aw taara tɔw ka sira fɛ olu bɛ mun ɲini sanga ni wagati k'aw ka kalafili kɛ olu tagona kalafili dɛ sinon anw ka kalafili tɛ n'an ko k'an ma kalafili kɛ ni mali taabolo ye bi mɔgɔ caman bɛ yen hali olu tɛ kɛ mɛri ye parce que an bɛ taa duguw la de ka taa fɔ dugutigi a y'aw ka duguden ɲumanw sugandi olu ka taa aw kunmabɔ o tɛ politiki ko ye bilen dɛ o minnu kan ka bila dugu pilasi la ni kala filila olu ɲɛ ko bon karisa mɛriya bunakun na mɔgɔ tan ni kelen de kan ka kɛ mɛri ye an ka komini kɔnɔ o bɛ bɛn dugu dugu maa kelen ma ɔ an y'an ka danaya da e kan e ka kɛ o maa kelen ye ɔ dugu bɛɛ ka maa tan ni kelen faralen ɲɔgɔn kan ni dugu bɛɛ y'u sigi ka fɔ bon a y'a ka maaw bɛɛ di ka na an ka jɛn n'a ye an k'a di karisa ma o fana tɛ kalafili ye est ce que a bɛ ka kɛ ten mais tubabu b'a k'u ta de k'a fɔ dɔrɔn k'anw ka kɛ parti politiki i b'a ko parti politikiw de dilanna mara kama donc o la n'u y'o kɛ fanga min bɛ sanfɛ n'o bɛ k'u sago kɛ u bɛ wari ni sanu d'u ma jamanaden minnu n'olu tɛ tubabuw ka hɛrɛ fɛ u bɛ wari di fanga ma a k'olu datugu kaso la a k'olu faga k'olu lajaba mais ni fanga min bɛ yen n'o tɛ u sago kɛ u bɛ jamanadenw lamuruti a b'a fɔ minnu ma ko fanga sinamatɔn k'olu su ka bila o la donc tubabu bɛ k'an mara n'u yɛrɛ de ka miirina ye anw fana y'an yɛrɛ to o miirina kɔnɔ ka baara kɛ ni o ye ɛ sinon tubabu nana fɔlɔ de k'u bɛ na civilisation de la k'an ka naamuko la o civilisation yɛlɛmana ka n'o kɛ colonisation ye an bɔra colonisation kɔnɔ u nana ko droit de l'homme ko démocratie o démocratie min n'a nana k'an ka partiw sigi o nana yɛlɛma mun ye u ka institution de Bretton Woods FMI ni banque mondiale k'olu panpara an da la ka juru jugu don an na o juru tɛ ban sara la an ta ti k'an yɛrɛ ye maintenant pour que se k'an ka dugujukɔrɔfɛnw minɛ u nana ni mun ye ko lutte contre le terrorisme k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de ye terroriste ye olu de taara bin libi kan olu de binna iraki kan olu de binna sɛribi kan ka diɲɛ bɛɛ kari ɲɔgɔn na walasa u bɛ se ka diɲɛ nafolo sɔrɔ cogo min bon fo an ka hakili de dayɛlɛ o bɛ na ni constitution minnu ye k'an ka baara ko la ne ko constitution bɛ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ kurukanfuga kan n bɛ kurukanfuga artikili damadɔ f'i ɲɛ na kurukanfuga kurukanfuga de ko ko a ye sinankunya kɛ minɛn ye minɛ min b'a to a bɛ se ka bɛn sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ko to ɲɔgɔn ta la o kurukanfuga de fɛnɛ ko ko denmisɛnnin a ka lamɔ an'a ka denmisɛnninya ko dugu bɛɛ ka kan ka i cɛ siri o la n'an tun bɛ k'o kɛ bi dɔ den bɛ dɔrɔgu ta e k'a fɔ k'a tɛ bugɔ ni n'i den minɛna n'a bɛ ka dɔrɔgu ta an b'a mɛn a tulo kɔrɔ a bɛ dɔrɔgu bila anw bɛɛ marala ten o kurukanfuwa de ko k'aw kana musow kɛ kɛrɛfɛ dɛ a ye musow da don kumaw la o man o man o man o man bon ka tɛmɛ loi genre kan ko genre a ye pourcentage dɔ di mais a fɔra ko muso a y'u da don kumaw la muso parce que muso de ye ko daminɛ ye muso de ye ko camancɛ ye muso de ye ko laban ye fo kurukanfuga nan'a fɔ ko fanga k'a ka bɔ muso yanfan e e balimamuso den o de bɛ bila i nɔ la parce que siga tɛ i balimamuso den kɔni y'i balimamuso jeli ye mais i bɛ se ka den dɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ o t'i ta ye kurukanfuwa ye olu ɲɛsigi bɛɛ kɛ kurukanfuwa nana ko aw kana ɲɔgɔn lebu ko yanni ka maa lebu k'a faga siɲɛ kelen bon bi o tɛ lebu yɛrɛ ye an bolo kurukanfuwa ko ko tɛnɛ ka kɛ an na donc n'an tun b'o olu kan bi est ce que an bɛ sɛgɛn yan donc pour dire tout simplement an ni fanga an b'a la bi an bɛ ka jɛ k'an hakilina di ɲɔgɔn fɛ mais i bɛ jateminɛ kɛ tiɲɛ don an ye kɛlɛw kɛ an n'u bɛɛ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais i b'a jateminɛ k'o la fɛnɛ bɛɛ ɲin bɛ maliko kɛlɛ la bon dɔw yɛrɛ b'a la fɛnɛ olu t'a ɲuman yɛrɛ fɛ dɔw fɛnɛ b'u kɛrɛfɛ olu tɛ miirina ɲuman di wa an minnu b'a kɔnɔ anw ta kɔni bɛ kɛ baara minnu bɛ ka kɛ an b'a ɲɛfɔ mais i b'a jateminɛ minnu bɛ fanga la bi u bɛ jamanadenw ka baara de kɛ hali n'a y'a sɔrɔ maa caman bɛ kɛrɛfɛ minnu ka baara ma ye n bɛ misali dɔ d'i ma e dalen b'a la ko asimi b'i tugu tuma min na ɲamakɔrɔ zone aéroportuaire o enquête bɛ senna ka tila ka taa problème dɔ daminɛ senu ka mɔgɔw lawuli yan o tɛ asimi ye o maa minnu bɛ ka yuruguyurugu kɛ o tɛ asimi ye o est ce que n'u ye asimi ka kuma mɛn u bɛ sɔn k'o kɛ yan caman b'a fɔ k'u bɛ transition dɛmɛ mais i b'a sɔrɔ u bɛ k'a dɛmɛ u yɛrɛ de pɔci kɔnɔna kan ka dɔ bila u kun mais n'an ye asimi lamɛn bi a kɔrɔ ye mun ye an bɛɛ b'an jogo de dilan mali kura mɔgɔ kura tɛ na koyi e jogo juguni min tun b'e la mali kɔrɔnin kɔnɔ e b'o bila ne yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ min na ne b'o bila kɛrɛfɛ an b'a lajɛ sa an bɛ pression k'an yɛrɛ kan ka bɛn ni jamana kura miirina ye o de ye mali kura ye tɛna mɔgɔ kura tɛna wolo o kɔnɔna la den minnu bɛ yen sisan n'olu b'an kɔrɔ an bɛ fɛɛrɛ kɛ jogo juguni minnu donna anw na k'anw kɛ maa bayɛlɛmalen ye an bɛ sira kura dilan olu yɛrɛ kana taa anw ka o sira fɛ ɔ an bɛ kalan na na mun b'a to denmisɛnninw bɛ kalan kɛ wa an b'a yir'u la ko mɔgɔ kan ka balo i halala la an bɛ dɛli min kɔnɔ an bɛ baara kɛ pour que mɔgɔw kana na balo dɛli la sisan bɛɛ kɛra dɛlikɛla ye kamalenkɔrɔ falen jɔlen de bɛ garibuya kɛ parce que an ɲɔgɔn an ye an y'u dege baarakɛbaliya de la an b'a yira mɔgɔw la ko baara de bɛ jamana in bɔ nɔgɔ la an banna baara ma pewu mais alors que malien filɛ n'u bɔra mali kɔkan mɔgɔ tɛ min malien dan baara la et puis an ɲinɛna parce que wagati dɔ kɛra la anw baw tuma min na olu tun bɛ tobiliw kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa feere mun kɛ feere yɛrɛ jagokun bɛɛ tɛ tɛmɛ kɛmɛ kan. mais u bɛ du balo i fa bɛ taa baara la kalo la ale yɛrɛ ka wari tɛ tɛmɛ waa naani waa duuru waa wɔɔrɔ kan mais du bɛ balo mais bi miliyɔn b'an bolo an tɛ se ka du balo. paseke mɔgɔw tun b'u yɛrɛ dɔn mɔgɔw tun b'u ka sɔrɔ matafa bɛɛ tun b'a fɛ ka baara kɛ a man di mɔgɔ si ko dutigi dɔ ka nasɔngɔ di i ma anw bɛ tuma min na an denmisɛnninama don ni ala y'i ci ka taa dumuni kɛ mɔgɔ fɛ yen anw ba n'i tun nana a b'a sɔn ni gɛɲɛ na de fo k'i ta i tɛ ɲɛjuguya kɛ ni a fɔra k'an ka dun i b'a f'i faara mɛ bi denmisɛnnin yɛrɛ de bɛ taa wali du kɔnɔ ka t'i bolo don a la a ma wele donc mara banna i bɛ i b'a ye bi de anw de bɛ muso muso bilen nɛni i tɛ nɛni min bɛɛ kulo la o de bɛ fɔ muso ma fa sigilen bɛ ba sigilen bɛ furu kɔnɔna na e bɛ muso fa n'a ba nɛni mɛ ne y'a sɔrɔ k'an bɛ kɔrɔlen na mun bɛ t'i da s'i muso fa n'a ba ma diɲɛ kɔnɔ furu mana gɛlɛya cogo cogo o tɛ kɛ o lajaba dɔw bɛ yen ka da muso kan o tun tɛ da o kan an bɛ mun na bi hali baara tɛ sɔrɔ ka di musow ma ni ko dɔw ma da o la o tun t'an taabolo ye mɛ nin bɛɛ ye paki an y'an taabolo de bila furuw bɛ kɛ ten mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn furu ten fa da tɛ don a la ba da tɛ don a la ka ɲɔgɔn ta kare kun fɛ dɔrɔn a banna wa furu bɛ kɛ a nin somɔgɔ in nin nin somɔgɔ in nin o t'a la foyi fo wari b'i kun wari yɛrɛ sɔrɔ cogo tɛ ɲɛɲini bilen a bɛɛ kɛra nata ye donc c'est pour te dire que an bɛ niveau mun na an fana b'an seko kɛ fanga bɛ k'a seko kɛ an bɛɛ bɛ k'a mara ɲɔgɔn fɛ mais an fana an an kan ka mun kɛ n'o ye ka minisiriw wele k'u bilasira an minnu bɛ CNT kɔnɔ an b'o kɛ projet minnu b'an kɔnɔ an b'o fɔ ɔ n'u ye mun ta ka don ba la o don u ye caman kɛ o o bɛ k'a kɛ peut-être dɔwɛrɛ b'u bolo minnu baara bɛ ka ɲɛ mais an bɛ min fɔ maliyɛn ka da la ko yɛlɛma de nana hali ni mali kɛlɛ danna nin ma mali ye diɲɛ mɔgɔ ɲɛ yɛlɛ ka ban maliyɛn yɛrɛ t'a dɔn k'a ye kɛlɛ min daminɛ o an ye kɛlɛ min daminɛ nin i b'a dɔn ko kɛlɛ in kɔnɔ les les accords coloniaux asimi kɛmɛ kɛmɛ sara la asimi bi seegin ni fila de walon ka bɔ yen pewu akɔrɔ koloniyo tan ni naani tan ni kelen de tun bɛ yen a dɔ ye jagoya ye faransi bɛna maintien de l'ordre kɛ e ka jamana la faransi ka sara so mali y'o bɔ yen a dɔ ye e ni jamana wɛrɛ tɛ jɛ fo faransi ka sɔn mali y'o bɔ yen a dɔ ye hali i ka wari min n'i b'a sɔrɔ kɔfɛ a bɛ taa don faransi ka terezɔri la mali y'i ban o ma a dɔ fana ye faransika kan o de bɛ kɛ aw ka marali kan ye o de bɛ don ba la asizi nasiyɔnali ye o bɔ yen o n'a ɲɔgɔnna caman an banna min ma donc n'i ye jateminɛ kɛ mali bɛ k'a ka kɛlɛ kɛ mɛ mali bɛ ka farafinna bɛɛ de bɔ nɔgɔ la mali y'a yira k'a fɔ k'an tɛ sɔn bilen tubabu tulobilen ka anw mara n'a a yɛrɛ sago ye

bi ko ni kuma b'i bolo ka bi ta in kuncɛ i bɛ bili ta ni ala ye waati wɛrɛ yira an bɛ se ka kuma tɛmɛn yɔrɔ kan n bɛ bi ta in kuncɛ ni min ye n b'a fɔ mali politisiyɛnw ɲɛna politiki a b'i diya i ye de i bɛ don a la i tɛ don politiki la k'i ka tɔnɔ kama mɛ i bɛ don politiki la de walasa i bɛ se ka mun k'i ka jamana ye i k'o kɛ walasa sini ma sinikɛnɛ ma o nafa ka ye i ka jamana kan k'a fɔ fɛnɛ an k'an ka kanw don ba la sabula n'i y'a ye an bɛ kɔfɛ anw bɛ kuma wali kan dɔ de la kan min hali minnu an yɛrɛ minnu b'a fɔ an t'a mɛn caman bɛ tubabukan fɔ ten mɛ n'i y'u ɲininka k'a kɔrɔ ye mun ye u t'a kɔrɔ dɔn an ka kuma an ka kan na k'a ɲini fɛnɛ an ka jateminɛ kɛ nin kɛlɛ min bɛ ka kɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma an minnu bɛ politiki baara la an kana na diɲɛ kɔnɔ don n'a nata k'an denw k'u kɔ don ɲɔgɔn ma sabula ni kɛlɛ in ma faamuya a bɛ kɛ dɔ kɔnɔ ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ k'a b'olu faw kɔntoro la n'olu fana ye tan dɔ sɔrɔ olu fana bɛ taa dɔw fa kɛlɛ c'est pas comme ça non an ka b'o kɔnɔ kɛlɛ min bɛ yen bi an bɛɛ ka kɛlɛ de don n'i y'a mɛn k'an ɲinɛ bɔ tɔw bolo peut-être a tun ka d'olu ye u k'u ɲin bɔ faransi bolo ma se de mɛ n'o waati nana n'an bɛ k'o kɛlɛ kɛ o tɛ sogɛli ka kɛlɛ ye o tɛ asimi ye maliyɛn bɛɛ de bɛ ka nin kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ min nan'a faamuya ko ni nin kɛra ko sogɛli de tɔgɔ bɛ fɔ isituwari la i bɛ k'i yɛrɛ i bɛ k'i yɛrɛ tigɛ sogɛli kelen tɛ mali ye asimi kelen tɛ mali ye ne yɛrɛ tɛ mali ye an bɛɛ de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo i y'a fɔ cogo min na n'i mago jɔra an na anw bɛ yan o de kama o de kama an ye korema sigi sen kan collectif pour la refondation du mali i mago bɛ fɛn o fɛn na an b'a bɛɛ walawala i k'a faamu n bɛ kuma kuncɛ ni min ye n bɛ perezidan asimi fo sabula korema tun ye baara dɔ daminɛ n'o ye ka darapo ka t'o di dugutigiw ma u ka darapo turu u ka so bi minisiri ye lɛtiri bɔ an y'o ye lɛtiri de kun na an bɛ k'a fɔ ko don n'a nata darapo bɛ taa turu dugutigi bɛɛ ka so wa ɛnsiɲi bɛ di u bɛɛ ma ani sɛritifika o darapo minnu n'o taara to dugumɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛnnen tɛ ko n'u ma bɛn ko darapo tɛ turu u ka dugu la dɛ paseke dugutigi tɛ dugu min na o darapo tɛ turu dɛ wa fɛnɛ ɛɛ n'a darapo bɛ di fɛnɛ superefew de bɛ taa n'a ye kɔmandan mɛri tɛ taa n'a ye dɛ wa mɔgɔ minnu bɛ yen fɛnɛ n'i ye dugutigi ye a darapo dilen kɔrɔ i ma ani ɛnsin dilen i ma n'i fatura a bɛ minɛ dɛ arrondissement ɲɛmɔgɔ b'a minɛ f'a ka dugutigi kura sɔrɔ wa ko koromu kariba président Asimi Goyita a bɛ n'o kɛ don nataw la o bɛ kɛ Bamakɔ ale yɛrɛ de bɛ a darapo fɔlɔ di ka tila ka a ɛnsin fɔlɔ olu turu k'o kɛ koba ye k'a don Mali la nin kɔrɔ ye mun ye anw bɛ mɛriw sigi olu bɛ san duuru kɛ u bɛ taa mɛ dugutigi b'a si de k'a la bɔn jamana o jamana ka sira tɛ a ka dugutigiw la o kɔrɔ k'i ka sira tɛ jamana yɛrɛ la donc an bɛ président fo ni o ye k'a fɔ mɔgɔw fɛnɛ ɲɛna sariyasunba kura in ni asimi y'o dekɛrɛ ta an bɛna bɔ turuwaziyɛmu repibuliki de la an bɛ taa katiriyɛmu repibuliki de la mɛ an y'a fɔ k'a gɛlɛya sariyasunba kura in ni perezan bɛ tali kɛ a kana na taa mɔgɔ dɔw ta minnu b'a fɔ ko diplɔmuba bɛ n bolo faransi u ka to n'o ye faransi an mago bɛ mali ta in de la yan minnu bɛ mali ko ɲɛdɔn minnu bɛ kurukanfuga ɲɛdɔn nko karamɔgɔ minnu bɛ yen u k'u wele hali ni ko in kɛra u k'an ka kɔntisiyɔn sɛbɛn nko kan na a ka se bamanankan fana la ni kan minnu bɛ don ba la an k'olu don ba la an k'an ka kɔntisiyɔn sɛbɛn k'a bɛrɛbɛn ni an ka fɛn ye mɛ k'u sinsin kosɛbɛ kurukanfuga kan kɔntisiyɔn fanba a ka boli an ka kurukanfuga kan walasa an k'an yɛrɛ y'a kɔnɔ yɔrɔ caman na kurukanfuga ka kɔrɔ ni etazini ka kɔntisiyɔn ye a ka kɔrɔ ni faransi ta ye mɛ bi an bɛ ka an ta olu de ma ko demokarasi ka sɔrɔ a tun bɛ an fɛ yan dɔnku wɛrɛman min fo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka an lajɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo anw kɔni donna politiki la de paseke mali y'a kɛ an ye anw fɛnɛ b'a fɛ k'a kɛ an faso ye o de la an bɛ ka politiki kɛ mɛ an tɛ ka politiki kɛ k'an bɛ ka fɛn ɲini dɛ fɛn min dira an ma an b'a fɛ an ye hɛrɛ min sɔrɔ jamana ko la jamanaden tɔ minnu bɛ ni se t'u ye minnu bɛ ni se foyi t'u ye ka ɲini ala fɛ anw sera ka kalan cogo min na ka sɔrɔ se tɛ anw somɔgɔw ye olu fɛnɛ ka se ka kalan ka sɔrɔ se t'u somɔgɔw ye puruke a kana kɛ ko ni se tɛ maa min ka maa ye k'e kana se ka kalan ko sira bɛɛ ka datugu e ɲɛ donc an ka politiki kun y'o de ye wa an b'o kɛlɛ kɛ hali sini jamana ye a kɛ anw ye anw fɛnɛ tɛna o jamana kelen lajɛ u ka fili an ɲɛna n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a bɛ to min na salamu